Балигъхэм папщӏэ къызэдгъэпэщ си Къэбэрдей-Балъкъэр нэтыным федаӏуэ, ар езыгъэкӏуэкӏыр Жыкӏуэ Инэщ.

Махуэ зыбжанэ ипэ ди лъэпкъ литературэм и зыужьыныгъэм теухуауэ хъыбар гуапэ къытӏэрыхьащ. Ар Гуманитар щӏэныгъэхэмкӏэ институтым и лэжьакӏуэ гупышхуэ зэлэжьа Адыгэ литературэм и тхыдэ жыхуиӏэ тхылъым и ещанэ томыр къызэрыдэкӏарщ. Абы щызэхуэхьэсащ лъэпкъ литературэм елэжь щӏэныгъэлӏ зыбжанэм я лэжьыгъэхэр. Тхылъыр дунейм къытехьэным хуэзгъэхьэзырар Адыгэ литературэмкӏэ секторым и унафэщӏ Филологие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор, профессор Тӏымыжь Хьэмыщэщ. Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я литературэхэм я тхыдэм теухуауэ, я бзэкӏэ ятхыжауэ иджыри къыздэсым апхуэдэ лэжьыгъэ зиӏэ яхэткъым. Мыр япэщ. Дызытепсэлъыхьа ӏуэху дахэр къазэрехъулӏам Тӏымыжь Хьэмыщэ тхутопсэлъыхьыж.
Мыр япэ дыдэу тхылъитӏ хуэдиз хъууэ, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъэм дыубзыхуауэ щытащ. Адыгэ литературэмкӏэ къудамэм абы щыгъуэ и унафэщӏу лэжьащ Гъут Адэм. Ауэ иужькӏэ Гъут Адэм ӏуэрыӏуатэмкӏэ къудамэм ягъэкӏуэжу сэ мы литературэм щылажьэхэм и унафэщӏу сагъэува нэужь, Мы лэжьыгъэр къыщӏэддзауэ щытар ӏэщӏыб тщӏыжакъым, адэкӏэ къыпытщащ икӏи зедгъэубгъури, мыр дэ къызэрыщӏэддзауэ щытар къэбэрдей литературэм и тхыдэт жиӏэу арати, зедгъэубгъущ. Къэбэрдей шэрджэс литературэ жыӏэу шэрджэсхэри абы къыхэдгъэхьэжщ, мис нэхъ убгъуауэ томитӏ хъууэ дгъэхьэзырауэ щыта. Мы ӏуэхум иужь дызэритыр щызэхахым, шэрджэс ди ныбжьэгъухэр щӏэныгъэмрэ, Мы егъэджэныгъэмкӏэ и министерствэм я лӏыкӏуэхэр хэту, я цӏыхубэ щӏэхъееныгъэхэм я лӏыкӏуэхэр къакӏуэри къыдэлъэӏуауэ щыта. Мыпхуэдэу дызыхэвгъэкӏыу, дэ дыпывмыгъэщхьэхукӏыу, фэ мы лэжьыгъэм фыщелэжькӏэ, дэри дыхэту зы литературэщ диӏэр, зы бзэщ тӏурылъыр, зы дуней лъагъукӏэщ диӏэр. Апхуэдэ дыщыткӏэ зыхуэхъу къарун дэ ди лъэныкъуэкӏэ щыӏэми, дэри дыфхэту мы лэжьыгъэр къэвгъэзащӏэ щыжаӏэм щыгъуэ, мыдэкӏэ ди институтым и унафэщӏхэри, ди министерствэм и унафэщӏхэри апхуэдэ унафэ къытхуащӏри, а лэжьыгъэм зедгъэубгъуащ, шэрджэс тхакӏуэхэм я тхыгъэхэри анализ тщӏыурэ, Ахэри къыхэдгъэхьэжри, мыр томитӏ хъууэ къыдэдгъэкӏауэ щытащ. Япэ томыр минитӏрэ пщӏы гъэм дунейм къытехьащ, етӏуанэ томыр минитӏрэ пщыкӏущ гъэм. Ауэ дызыхуеплъыжри, иджырикӏ дымыуха ди ӏэ зыхунэмыса зыкъом къэнауэ къыщӏэкӏащ. Псалъэм папщӏэ, зэикӏ къэхута мыхъуауэ сабий литературэр. Джа мыхъуауэ. Лирэ, эпикэ жыхуэтӏэ жанрхэм, поэмэ, балладэ жыхуэтӏэхэм иджыри дахэ-дахэу емылэжьауэ, къэмыхутауэ ад зэриӏэхэр ари къыхэдгъэхьэжа. Абы къыдэкӏуэу ауанымрэ гушыӏэмрэ зэикӏ къэхутауэ диӏэтэкъым. Абыикӏ едгъэлэжьри, ахэри къызэщӏэткъуэжщ иджыри адыгэ литературэм совет нэужь лъэхъэнэм къыщыхъуа зэхъуэкӏыныгъэхэр, щӏэуэ къыхыхьа тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэр, абыхэм я тхыгъэхэр нэхъ зыхуэунэтӏар, зэгъэщӏылӏауэ щытхэр псори къызэщӏиубыдэу иджырикӏ зы том хъун лэжьыгъэ абы къыпытщауэ щыта. Нэхъыщхьэ дыдэу, нэхъ гугъуу ещанэ том дгъэзэщӏахэм яхэлъыр адыгэбзэкӏэ тхыгъэ ятхын зэрыщӏагъэдза лъандэрэ ди бзэкӏэ дунейм къытехьауэ Тхыгъэу хъуар мыбы спискэ щыщӏауэ ар мы гуэдзэн хуэтщӏыжауэ къыкӏэлъокӏуэ. Абы нэмыщӏкӏэ урысыбзэкӏэ къыдэкӏахэри, апхуэдэ дыдэу ди къэхутакӏуэхэм я лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэр, ди критикхэм я тхыгъэхэр. Абы къыдэкӏуэу псалъэм папщӏэ куэдрэ дыхуей хъууэ, ауэ дыӏэбамэ дахэ-дахэу дымыгъуэту щыту, адыгэ тхакӏуэхэм къыщалъхуар дунейм щехыжахэр иту. Мыдэкӏэ ди тхакӏуэ политикэ репрессием щӏэщӏгъэхэм ихьахэр, абыхэм я биографие кӏэщӏхэри пытыжу, мис ахэр псори щызэхуэхьэсыжауэ, напэкӏуэцӏ щитхурэ пщӏырэ хуэдиз хъууэ иджыблагъэ мы ещанэ томыр Тыркум къыщыдэкӏар. Нтӏэ, Хьэмыщэ, Тыркум нэскӏэ фыӏэбэу къыдэвмыгъэкӏыу дэ ди республикэм тхылъыр къыщыдэвгъэкӏ щхьэ мыхъурэ? Ди жагъуэ зэрыхъущи, текӏуэдэну мылъку зэрыдимыӏэра. Институтым Иджыпсту республикэм и институту щытыжкъым. Абы къыхэкӏыу гугъу дохь лэжьыгъэ щхьэпэ куэд институтым дэ зэфӏэдгъэкӏауэ, дгъэзэщӏауэ щӏэлъщ, къыдагъэкӏыну хуейуэ, ауэ абы текӏуэдэну мылъкур дахэ-дахэу тхузэхуэмыхьэсу. Бизнесым хэту хьэрычэтыщӏэхэм зыбжанэм зыхуэдгъэзащ Модэ фыкъыддэӏэпыкъу, жытӏэу, ауэ дыкъагъэгугъауэ нобэ пщэдейуэ апхуэдэурэ кӏуэурэ мыр илъэситӏ, илъэсищ хъуауэ щылъщ. ӏэмал диӏэу дэ тхузэфӏэкӏынурати ещанэ томыр интернет жыхуэтӏэ электроннэ вариантурэ абы къитлъхьауэ илъщ. Ауэ итӏаникӏэ ди хъуэпсапӏэт, мыдэ дызэсам хуэдэу тхылъ тебзэ дахэ телъу тлъэгъуащэрэт мы тхылъ хъуауэ жытӏэти, дызэрыщымыгугъауэ ӏуэхум зридзэкӏри, Ди пщащэ цӏыкӏуитӏ къыддэлажьэу щыта ауэдэ езым, ауэ Тыркум щыщ ди лъэпкъэгъухэм щхьэгъусэу абы дэкӏуэри, иджыпсту абы щыпсэухэу, Къайсэр дэт Эрджиес университетым щрагъаджэу ауэдэу щытщ. Инчиа Ирэрэ Къумыкъу Маринэрэщ зи гугъу сщӏыхэр. Абыхэм къэкӏуэжауэ зы чэнджэщ гуэрхэ хуейуэ мы лэжьапӏэм къыщӏыхьати, хуэдэ ӏуэху зэрыщыӏэр, мы дигу къызэреуэр щыжетӏэм, Дэ зыгуэр тхузэфӏэкӏынкӏэ хъунущ ди щхьэгъусэхэр бизнес ӏуэхум хэтщи, зыгуэркӏэ къытхудагъэкӏыфу щымэмэ, хьэмщӏэ хуит дыкъэпщӏамэ, дэ зыгуэркӏэ дывдэӏэпыкъуну дыхуейт щыжаӏэм щыгъуэ арэзы дытехъуэри, мы электроннэ вариантыр етри Тыркум здахьа. Тыркум здахьэри дызэрыщымыгугъауэ, иджыри псынщӏэу, иджыри типографие лъэныкъуэкӏэ къызыхуэтыншэу дахэ дыдэу щӏауэ ещанэ томыр мыдрей Томитӏым бгъурыдгъэувэн хуэдэу апхуэдэу къытхуахьыжащ. Абы къыхэкӏыу фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейт, Озденщ тырку я унагъуэцӏэр, ауэ къущхьэхьэ ейщ мы щӏалэхэр, езы Иринэ и щхьэгъусэр Орханщ и цӏэр, къущхьэхьэ ейщ зэратхэ Озденщ, ауэ мы щӏалэхэр, мыбы и къуэшхэр дэтхэнэ зырикӏ, адыгэ ӏуэхум ерыщу елэжьхэу, адыгэ ӏуэхур дагъэкӏыу, мылъку гуэрхэр хухалъхьэфу, мис модэ тхылъ къыдэгъэкӏын хуейуэ щымыми, фестиваль егъэкӏуэкӏынуми е сабийхэр егъэджэнми е сабийхэр мыбы къагъэкӏуэжу пӏалъэкӏэ мы ди санаториехэм зы мазэ мазитӏ хуэдэкӏэ щагъэӏэнуми абыхэм мылъку халъхьэу, адэкӏэ хасэхэм я ӏуэхущӏафэ гуэрхэр дагъэкӏыу апхуэдэу щыт щӏалэхэти, мис абыхэм я фӏыщӏэкӏэ Тыркум, Анкара тхылъыр къыщыдэкӏа. Апхуэдэ дыдэу мыбы зей мылъку къыхэзылъхьэу мы ӏуэхур дэкӏыным куэд къыхэзыщӏыхьауэ сэ къэслъыта Къущхьэ Саадэдин Нурмухьэмэд Нури. Мыр иджыикӏ бизнесмен цӏэрыӏуэшхуэщ, гъущӏ гъуэгухэр иухуэу, аэропортхэр иухуэу, мыр Ирэ и пщыкъуэ нэхъыжьращ. Мис апхуэдэ зэфӏэкӏ иӏэу щӏалэр Тыркум щопсэу, ари а щӏалэм щыжраӏэм щыгъуэ хьэуэ къыхимыгъэкӏыу мыбы текӏуэдэну мылъкур къыхэзылъхьам ящыщ зыщ. Адэкӏэ апхуэдэу Фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейт мыри абы и къуэш нэхъыщӏэ Хьэйрэдин. Мыр Анкара и гъунэгъуу ӏэщэ-фащэхэр щащӏу щыӏэ заводым и генеральный директору мэлажьэ. Псом хуэмыдэу мы ӏуэхур Анкара ихьу, Анкара кърихыжрэ Къайсэр къихьыжрэ адэкӏи ещӏэн хуей сыт иджы, мыр сыт мыбы къыхуэтыр иджы, сыт щӏыгъужын хуей жыӏэу тхылъыр хъун щхьэкӏэ, зэфӏэкӏ псори езыхьэлӏа Тадатдин къызыхахыныр я куэду къыщӏыхахыныр мис мыпхуэдэ ӏуэхуфӏ защӏэу Тхьэм куэдрэ игъэлажьэ, игъэпсэухэ, лъэпкъым хуэмэхуэн Алыхьым ищӏ. Алыхьым жиӏэ.
Тхылъ къыдагъэкӏам куэду щыгуфӏыкӏа ар лъэпкъым дежкӏэ тыгъэшхуэу зылъытэ, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор, профессор Бищӏо Борис псалъэ изот. Иджыблагъэ дунейм къытехьа тхылъым сэ мыхьэнэшхуэ изот. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, адыгэ литературэм и тхыдэ, нэхъ пыухыкӏауэ жыпӏэмэ, къэбэрдей-шэрджэс литературэм и тхыдэ и пэм щегъэжьауэ и кӏэм нэсу щытынщ. Тхылъищ хъууэ ди литературэм и тхыдэр зэрыщыту къызэщӏикъуэу, япэу дунейм къытехьэу аращ. Мыбы ипэкӏэ литературэм и тхыдэм теухуа очеркхэр жиӏэу хыщӏ гъэхэм къыдэкӏауэ зы тхылъ щыӏэщ. Абы иужькӏэ мис иджы нэгъэсауэ щӏэныгъэм къигъэув мардэхэм иту, лъэныкъуэ псокӏи зыхуей хуэзауэ апхуэдэу ди литературэм и тхыдэр дунейм къытехьащи, лъэпкъ псом ди дежкӏэ мыр ӏуэхушхуэщ, дызэрыгушхуэ хъун ӏуэхущ. Мы лэжьыгъэр ятхын зэрыщӏадзэрэ зэманыфӏ дэкӏащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкӏыурэ нобэ Къэсыхункӏэ илъэс тӏощӏрыпщӏ хъуну къыщӏэкӏынщ. Апхуэдиз зэман текӏуэдащ мы лэжьыгъэм. Языныкъуэхэм дей пӏалъэ кӏыхькӏэ зыпагъэун хуей хъууэ итӏани къыщӏадзэжурэ, ауэ дауэ щымытми, сэ мыр и кӏэм зэрынэсар, мыпхуэдэу тхылъищри дунейм къызэрытехьар, дауи, псоми япэу сэ зи цӏэ еспхыр адыгэ литературэмкӏэ секторым и унафэщӏ. Тӏымыжь Хьэмыщэ абы тригъэкӏуэда лэжьыгъэшхуэра. Мыр езым и гумызагъагъкӏэ мис мыпхуэдэу бгъэдэмытауэ щытамэ, иджыри мы тхылъыр тлъагъуну къыщӏэкӏынтэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытымэ, иджыпсту тхыным и закъуэкъым. Ар тхылъу къыдэбгъэкӏынур икӏи ари иджыпсту проблемышхуэ хъуа, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, япэм хуэдэу дэ институтым щатх лэжьыгъэхэр къызэрыдагъэкӏын мылъку къыхуаутӏыпщыжыркъым. Аращи, ахэри къэплъыхъуэн хуей мэхъу, зыгуэрхэми уелъэӏун хуей мэхъу. Мис апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ, мис Хьэмыщэ ди къэралым и мызакъуэу, мис диаспорэм, Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэри мы ӏуэхум къыхыхьэри, ахэри мылъку и лъэныкъуэкӏэ зыкъыщӏагъэкъуащ, абы я фӏыщӏэ гъэкӏуэдын хуейкъым. Аращи, къыдэзыгъэкӏахэми, мис мыдрей и ӏэщхьэлъащхьэ дэхьеяуэ, и гуащӏэ емыблэжу, и зэманым щымысхьыжу абы бгъэдэса Тӏымыжь Хьэмыщи фӏыщӏэшхуэ яхуэфащэу сэ къызолъытэ. Сэри литературэр фӏыуэ зылъагъухэм, литературэм и зыужьыкӏэм кӏэлъыплъхэм захызобжэжри, сэ си дейкӏэ тыгъэшхуэщ мы тхылъыр, мис ар си ӏэмыщӏэ къызэрихьэ лъандэрэ махуэ щӏагъуэ дэмыкӏыу къащтурэ, си гур хэхъуэу мыбы итхэм щыгъуазэ зыхузощӏ. Аращи, Сэ сохъуэхъу мис мы ӏуэхур нобэ дызытепсэлъыхьыр зи ӏэдакъэщӏэкӏхэм, дяпэкӏи узыншагъэ яӏэу лъэпкъыр дызыщыгуфӏыкӏын, лъэпкъыр дызэрыгушхуэн лэжьыгъэ куэд иджыри апхуэдэу дагъэлъагъуну.

А ӏуэху дахэм хэтыну кърихьэлӏахэр псори зэхэту цӏыху минитӏым нэблагъэт. Я щхьэм, я блэкӏам пщӏэ зэрыхуащӏым, я къэкӏуэным зэрегупсысым и щыхьэту къызрагъэпэща ӏуэхум къеблэгъахэм ерыскъы ӏэфӏ зэмылӏэужьыгъуэхэр ӏуагъэхуащ, цӏыхухъухэмрэ цӏыхубзхэмрэ зэхэмысу ӏэнэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу хуагъэуващ, къимыдэкӏэ щӏалэгъуалэм я зэфӏэкӏ щеплъыжыну, я лӏыгъэр здынэсыр зрагъэлъэгъуну Спорт зэпеуэ зэмылӏэужьыгъуэхэр ирагъэкӏуэкӏащ. Ислъам диным фӏэщхъуныгъэ хуаӏэу щӏэблэр гъэсэным теухуауэ ӏимамхэм ущииныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏащ, дэтхэнэ зы мусульманми ищӏэн хуейуэ къапэщылъ къалэнхэм цӏыхубэр зэрыщыгъуазэр наӏуэ къэзыщӏ ӏуэхугъуэхэмкӏи зэпрагъэуащ. Сабий цӏыкӏу къекӏуэлӏахэм ӏэфӏыкӏэ, нартыху гъэпӏэнкӏа, мороженэ хуагуэшащ, апхуэдэу а цӏыкӏухэм къыхузэрагъэпэщащ щыджэгун, щыдэлъеин аттракцион. Псалъэ изот Сэрмакъ къуажэм и унафэщӏ Махуэ Руслан. Нобэрей махуэр зытеухуар мис мы къурбэн махуэм техуэу едгъэкӏуэкӏынщ, жари къуажэдэсхэм унафэ къатщтэркъыми. сабийхэм зедгъэпсэхунщ, спортымкӏэ мес зэпедгъэуэнщ жытӏэри, ауэдэу дызэхуэсауэра къуажэр. Хамэ къуажысти куэд къытхэтщ абы, Малкэ къикӏа, Каменномост къикӏа, Псынэдахэ къикӏа, ахэри ди гъусэщ. Ӏуэхум теухуауэ я къару, нэхъ я мылъку халъхьауэ щӏалэ зытӏущ диӏэщ. Ар Есэнкъул Ризван, Тэтрокъуэ Башир, мокӏэ Пыл Мухьэмэд, мыкӏэ арендаторхэмикӏ, магазину дэтмикӏ, предпринимателу лажьэхэмикӏ яхузэфӏэкӏыр зыхалъхьауэ ара нтӏэ. Мыбы спортымкӏэ зэмыщхьибл къокӏуэкӏ щӏидзауэ, мобдей мэжаджэ кӏэрыщӏэ арикӏ екӏуэкӏыну иужькӏэ, мис мы сабийхэм мес мо аттракцион, мы батутхэр къыхуашэри хуагъэувауэ загъэпсэху, сабий цӏыкӏухэр мэгуфӏэ, ахэр гуфӏэхукӏэ дэри ди гур хохъуэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, псори зытеухуэжар сабийхэра, къуажэдэсыращи, а щӏалэхэри къызэзыгъэпэща къуажэдэсхэми ину берычэт бесын жысӏэну сыхуейт. Руслан, мыпхуэдэ ӏуэху дахэ къызэзыгъэпэща къуажэм дауикӏ псэукӏэ дахэ иӏэу къыщӏэкӏынщ. Иджыпсту къуажэм дыщогуфӏыкӏ школищ дэтщ, садику щы дэтщ, физкультурэ-оздоровительный комплекс дэтщ, мини-футбольный поле диӏэщ, стадион диӏэщ, раздевалкэ нэгъунэ и гъусэу, больницэ дэтщ. Акӏэ торговый точку плӏыщӏрэ плӏырэ мэхъу, ауэдиз дэтщ. Псы и лъэныкъуэкӏэ къуажэ зыхуей хуэзэрэ? Псы и лъэныкъуэкӏэ гугъу дехьам, иджы гугъу дехьу щытам, ауэ иджыпсту ди ӏуэхур нэхъыфӏ хъуа фӏыуэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мо ищхьэмкӏэ Джэдмышхыпсыр ди район унафэщӏым и хьэтыркӏэ, и фӏыгъэкӏэ Джэдмышхыпсыр ди трубахэм къигъэутӏыпщхьащ, иджыпсту куэдкӏэ нэхъыфӏ хъуа ди ӏуэхур. Жэщ махуэ ямыӏэу унагъуэ куэд ӏей къэмынэу. Псы диӏэр. Ауэ трубахэр тхъуэжыну, трубахэр жьыщ, абы долэжь. Нтӏэ, мис мы нобэ къызыхуэса цӏыхубэм сыткӏэ захуэбгъэзэн. Нэхъыжьи нэхъыщӏи мыбдеж кърихьэлӏауэ лъэпкъам Алыхьым къаригъэхъулӏэ, я ӏуэхур, я унагъуэр зыхуей Алыхьым хуигъазэ. Ди къуажэдэсхэм сехъуэхъуну сыхуей мы къурмэн махуэшхуэм я ӏуэхур нэхъыфӏыж хъуауэ мыбдеж зэхуэси ди ӏуэхур тэмам хъуащ, жаӏэу я унагъуэ, я щхьэ, я лъэпкъ, ди къуажэ, ди район, ди республикэ фӏым Алыхьым дыхуигъазэ.

Гамзатов Расул и ӏэдакъэ къыщӏэкӏа Журавли усэ цӏэрыӏуэр ди лъэпкъым щыщ усакӏуэхэм зрадзэкӏащ, апхуэдэу ар уэрэду егъэзащӏэ,

Артур къытхуеӏуэтэж.
Школым ебгъуанэ еянэ классхэм сыхэсу ди адэ тхьэмыщкӏэр псэужым абы щыгъуэм къызжиӏат, Модэ уэрэд хьэлэмэт гуэр радиокӏэ зыхэсхащи, урихьэлӏэм едаӏуэт, жери. Ати зыкъом дэкӏауэ радиом къиту зыхызох ар урысыбзэкӏэ, Гамзатовым и усэкӏэ модэ уэрэд щыӏэщ, жари. А зэманым дэ дыщысабийм а зауэм хэта ахэр куэдрэ школым накӏуэрэ къытхуэзу, къыджаӏэжу. Сэ си адэр зауэм хэмытами, инвалид Советской армии жыӏэу къэмытэджу хэлъти, зыгуэру а уэрэдым къысщигъэхъуа абыхэм я псэри, пщэдджыжьым къыздеджэм яжесӏа, модэ уэрэд седэӏуащи, абы и псалъэр къэдывгъэлъыхъуэ жысӏэри. Арати, къэтлъыхъуэу щӏэддзэри дэ къытхэст Джэрджэхэ ейуэ, Джэрджэ Арсен и къуэш нэхъыщӏэ. А Арсен а зэманым радиом щылажьэу, Кхъыӏэ, жысӏа, абы елъэӏуи къытхуегъэгъуэт. Абы текстыр нытхуихьауэ щыта. Щӏалэ цӏыкӏу пщыкӏущ дыхъуу дыздеджэти,

Икӏэм илъэситхукӏэ мы Къэбэрдей къэрал университетым отделение физикэм сыщеджэти, къыздеджэ цӏыкӏухэми уэрэдыр жыдывгъэӏэзурэ къыхэслъхьэри, псоми къыздаӏыгъыурэ сыт хуэдэ зэхуэс диӏэми, сыт хуэдэ ӏуэху щыӏэми, а уэрэдыр жытӏэу щыта. Ауэдэурэ къыздекӏуэкӏым, сеплъын мыр схузэдзэкӏым жысӏэри ауэдэу зэдзэкӏа хъуащ. А образыр апхуэдизкӏэ си нэгу щӏэт, апхуэдизкӏэ си псэм хыхьауэ щытти, адыгэбзэкӏи урысыбзэкӏи зэщхьу Абы хэт псалъэхэр Алыхьым къызжьэдилъхьам хуэдэу тыншу къызэхъулӏауэ собж. Сэ къыздэлажьэу Мадинэ Езаухэ ей, абы щезгъэлъэгъуам псалъитӏ-щы модэу сыхъуэжарэт, жери, абы къыщынэмыщӏа зыри емыӏусэжу, адрей зэзгъэлъэгъуами хъунущ мыр, жари, а псалъэхэр тыншу, тынш жысӏэ щхьэкӏэ тхьэмахуитӏ хуэдизкӏэ сыкӏэрыта, нэхъ тэмэму жэщ-жэщитӏкӏэ сыщымыжей къэхъуа, и кӏэм нэзгъэсын жысӏэри. Усэм и лъабжьэм Кӏэщӏэтщ Жэмтхьэлэ Налшык жери. Сэ иджыпсту Налшык сыдэс щхьэкӏэ сыкъыщалъхуар Жэмтхьэлэщ. А уэрэдыр япэ дыдэу зыхэсхар Жэмтхьэлэщ. Щыжытӏэу щытар Жэмтхьэлэти, схузэмызэкӏыу сыкъэувыӏауэ зы псалъэ гуэрхэм де сыкъигъэкӏуэтауэ сыщыту, ныбжьэгъу гуп сахэту сокӏуэж къуажэми, абдей нэхъ сыщегупсысын си гугъэу, зы махуэ абы щызгъэкӏуа. Къыщалъхуа щӏыпӏэм усэ щызусмэ, тыншу къызэхъулӏэну пӏэрэ жыпӏэри укӏуэжащ, ара? Ари зы Итӏанэ дэ куэдрэ дыщыцӏыкӏум а уэрэдыр щыжытӏэн щӏэддзам щыгъуэ къру унагъуэхэр блэлъэту ди къуажэм дакӏэлъыплъу абы уеплъыпэмэ зэхуаку тӏэкӏу къагъэна хуэдэу къыпщохъу абы ипэ дыдэм де а къру япэ итым къыкӏэлъыкӏуэр ар а уэрэдым хэтт ар абдей сыдэплъейм слъагъу хуэдэу зыдэзгъэӏэпыкъуну а уафэри ауэдэу нэхъ сегупсыса. Не потому ли так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса? Абдеж сыщынэсам, дауэ мыр дэ ди бзэкӏэ нэхъ тэмэму зэхъуэкӏа хъуну жысӏэри сыкӏэрыса хъунщ зы махуэ махуитӏкӏэ а псалъитӏым. Зэщхь дыдэ моду подстрочный перевод жиӏэ моду хъуӏым усэр. Зыгуэрым дыщигъэнэщхъейм де дымыпсэлъэфу псалъэр тэмакъым тену. А псалъэр тэмакъым зэрытенэр къэзгъэлъэгъуэнут хуеяр зэв хъуауэ гуауэм зэхуешэ.
Адэкӏэ федаӏуэ, Артур зэридзэкӏа усэм езыр къеджэжу.
Кърухэр, си гугъэщ зэзэмызэ а сэлэтхэу лъы защӏэ губгъуэм зэи къимыкӏыжар дэ ди щӏым увыӏэпӏэ щамыгъуэтхэу къру хужьу мы дунейм къытехьэжа, иджыри къэс абы къыщыщӏэдзауэ блолъэт икӏи зэхыдагъэх я макъ, арауэ пӏэрэ нэпсхэр къытфӏекӏуауэ диплъамэ уэгу зэв щӏэхъур ди тэмакъ, блолъэт? Блолъэт ди щӏыгум къру ешахэр, блолъэт, пшэм кӏуэцӏрокӏ махуэкӏэ хъуауэ, зы зэхуаку тӏэкӏу пыщӏэкӏуэтащи ахэр, сэр щхьэкӏэ ар къысщохъур къагъэнауэ къыщыс си пӏалъэ кърухэм сэ сахэту сылъэтэжынщ сыхуэкӏуэу пшэплъ къищӏам бзубзэкӏэ мо пшэхэм сыздыхэтым сыкъыфкӏэлъыджэу щӏылъэм къытезнам си гугъэщ зэзэмызэ А сэлэтхэу лъы защӏэ губгъуэм зэи къимыкӏыжар дэ ди щӏым увыӏэпӏэ щамыгъуэтхэу къру хужьу мы дунейм къытехьэжа.
Си Къэбэрдей-Балъкъэр нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, фи псэлъэгъуу щытар Жыкӏуэ Иннэщ.